Kwabweransotu mkulu uja emwe amatchedwa John Kapito ndipotu iyeyu akumtengetsansotu Chakwera ndi boma la MCP komanso a DPP wa adzawazako pang'ono koma a Chakwerawo ndi boma lawo ndetu kwapana kwambiri akunena kuti inu ndi amene mudapangitsa zonena kutino mitengo ya mafuta pano idzikwera ndipo anthu avutike kwambiri mudapanga zinthu zoipa kwambiri osakunyengereranso iyayi. chifukwa cha ndale zanu inuyo inu kumakamba zoti ya zikukhala motani atitu antufetu tili ngongole yotitu tibwezetu yokhudzana ndi mafuta yomakwana 1.3 trillion ndipo no ngongoleyi idafika pamenepa chifukwa chonena kuti no boma basi ulekelera andale umalekelera zinthu nkumaonongeka basi ati chifukwa chofuna ndithudi kupanga score tu ndithu politically akutitu kumalembetsa kumachongetsa kuti tachita bwino tifotokoze bwinobwino zikukhala motani. Uyutu John Kapito ndi mkulu wa bungwe lina lomwe limatchedwa kuti no Consumers Association of Malawi, Cama, eya. Ndipo iyeyu amayankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana zokhudzana ndi mmene mwinamwake no mitengo ikuwakhudzira anthu ogula kuno ku Malawi. Ndiyetu ameneyu wabwera ndikudzanena kuti no dziko lino akuti tili ndi ngongole yonena kuti tipereke. Ndi kuti kwa anthu amene amapanga za mafutawa kunjako kaya uko, ndalama zomakwana 1.3 trillion chifukwa chonena kuti timakatenga nthawi zina zake mafuta aja pa ngongole osabweza ndalama zija nde ngongole ija nkumatani nkumaonjezereka timangokamba ngongole yayi tikutenga ngongole za maiko akunja mwaiona inansotu ndi imeneyi zomakwana 1.3 trillion Ndipono, zimenezizi, iye, John Kapito akunena kuti, izizi nde zinachita kukonzedwa izi, osati kunena kuti tani. Izizi n'chifukwa cha andale athu anachita kukonza izizi ndipo izizi zapangitsa kunena kutino nde kutitu basitu mitengo ikhale yotani, yokwera. Anakonza motani? Akunena kuti a Chakwera ndi boma lawo nthawi imene ija ankakana kukweza mtengo mafuta. ati iyayi boma la Chakwera silikweza mtengo mafuta iyayi ine singakweze mtengo mafuta ndiphinje anthu pokana kukweza mtengo paja anapangisa zonena kuti no tsopano mafuta panopa ndiye kuti no akwere mtengo koopsa komanso ndiye kuti amakatenga ngongole nthawi imeneja kuti athandizire ndiye kuti kuti mwina mwake zinthu zikhale ngati zogwira funso ndilonena kuti kusakweza mtengo kwa mafuta ndiye zikugwirizana bwanji ndi kunena kuti no mafuta adzikwera mtengo pano komanso ndikunena kuti no ndekuti no aijeni ah, kukhale ngongole akunena kuti no achakwera amanyamuka ndi zimathankala kuno osati achakwera amayendetsatu komano anthu akatuma anthu kuti akanyamule mafuta kupita kunja ukatenga mafuta mafuta aja amakatenga pa mtengo wokwera Akawabweretsa mudziko muno mafuta aja amadzatchipa, amatchipitsidwa pa mtengo wotsika. Nde mwaiona imeneyo zonena kuti no ndalama zina zakebe zikuyenera zizichoka kwina kwake zolipira nde kuti no gapu ina ya mafuta okwera mtengo kuja. Ndikukatenga katundu 5000 ndikudzamugulitsa 3000 nde kuti ndikupanga loss ya 2000 zomwe zikutanthauza zonena kuti ndikuyenera ndidziikapobe 2000 yo ine ndidziichotsa kwina kwake. cholinga chonena kuti ndalama ija izikwanabe 5000 ndikukatengera katundu uja nthawi ina iliyonse mwaiona eti ndeno 2000 ija amayitenga kutino ndekuti imakhala no ya ngongole fake no ngongole zikutani zikungowonjezereka mwaiona ife osamadziwa zoti pansi paja ndekuti pamayenda zinthu ngati ziti zimenezizi ndiye kuti no ndalama ija imangochulukana mpaka nokafika 1.3 trillion Aaa mabodza mwangodzuka lero ndi abodza lero e mazepulidwe alero ndi abodza oho magayi mwaiwala zonena kuti tinkaulutsa nkhani how i wish malawi trends yathu yakalekale ija inalipo sinachotsedwe koma inachotsedwa paja tinkaulutsa nkhani kumenekoko konena kuti no anthu aku zambia akuchita kukamba pa maliro kumeneko kuti yayi mafuta ku zambia kuno adula tidzitenge ya aneba ya, ya, ya otchipa ee tidziyenda ku malawi kutengako ya aneba ankakambatu choncho kunena kuti tidzipita kumakatenga mafuta ku malawi fo yuna ora akutchipa ku zambia kuno akudula ankakambatu choncho pa maliro ndi pa malirotu ndipo no ephraim mkali banda mtolankhani so amene ndimampasa so ulemu ndi dolo kwambiri wa ku malawi 24 uku anapezeka zonena kuti no anakamenyatu ukava tu kupita kukamenyatu ijeni basi kukapanga investigation ndipo anakapeza magayi amene amabwera kudzatenga mafuta kunoko ochoka ku zambia awo ankachita kufotokoza kuti abwana tikukuuzani kunena kuti ifeyo mafuta awawa tagula zimajeni zimenezizi zimadramu zonsezi tazigula kunoko ku malawi ndipo tikazigulitsa ku zambia tikapanganso profit osati masewera ndipo paboda apopo ndikukadutsa inuyo muonanso mukhale pomwepo mukhale ngati ndinu ndinu assistant wanga ondithandizira, mukhale pomwepo muone mmene tidutsire pa border po. Kukadutsa ndithu pa border kungowapatsa ndekuti anthu a pa border aja kandalama kochepa, uja kudutsa ndi mafuta. Mwaiona imeneyo? Kusonyeza zonena kuti no, mafutawa amatchipadi kunoku. osanena mobisa iyayi amatchipadi kuno ku Malawi nthawi imene ija ya Chakwera osati kunena kuti no mafutawo ankatengedwa motchipa ayi koma amakatengedwa modula koma nkudzagulitsidwa motchipa nde kuti no mbali ina ya mafuta yokatengera ndalama yokatengera mafutayo a Chakwera ndi boma lawo amakatenga mwa ngongole fake ngongole imangowonjezereka kuwonjezereka inutu a dpp nde musaone ngati kuti yakusemphani inunso awone kuti zikukhudzanso kaya nanunso kumalowereraponso za ndale za ndale koma atleast we know kuti no a dpp akweza no mafuta aja mtengo ndipo kukwera mtengo kwa mafuta ukuku ndi chifukwa chonena kuti no akufuna mwina mwake mwina zitakhala ngati tatenga kangongole kaja ndikubweza eh, kuti tidzibalansako osati iwo asadzikapitiriza kutenganso mtengo mafuta pa mtengo wotchipa eh? nanga ma guys apitilize kumakatenga kumadzagulitsaso kuno ndekuti pepani pamenepa i think sizinamveke koma ndimafuna kutanthauza kunena kuti sizoti ndekuti no iwowa apitilize no kutenga no mafuta aja modula uko nkumadzagulitsa motchipa pamulingalire no ngati azipitilizabe kumakatenga mafuta aja uko modula kuno nkuikabe mitengo yomwe ija yotsika ya chakwera ija sizonena kuti no titakapitirizabe nde kuti kutengano ngongole zija mafuta aja pa ngongole ngongole zija kumangotani kumangowonjezereka komano a dpp zimene anapanga boma lawo akweza mtengo mafuta ndiye mukuonano guys zomwe zikuchitika apa i think kunali zinthu ngati izi zomwe zimasewera koma magaya aja samafuna kuzamasula bwinobwino zomwe zikuchitika apa tsopano kukwera mtengo kwa mafuta kuja ndipo ati john kapito akamba zoti Mafuta aja akwera mtengo kopya kusiyana ndi mmene zinakakhalira akanakhala zoti aja achina Chakwera aja ankapanga zolongosoka, ankakagula mafuta aja ndikumagulitsanso pa mtengo umene akagulira osati no kumagulitsa motchipa kuno. Zimenezi zapangitsa zonena kuti no mafuta aja akwezedwe mtengo kwambiri nde mafuta aja akwera mtengo kwambiri ndipo no izi zikupinja Amalawi koma zonsezi ndi zinthu zonena kuti zinakatha kupewedwa. Foti a dpp aja akakatenga mafuta aja modula afunaso aziagulisa modula safuna zonena kuti aziagulisa motchipa cholinga kuti azitenga ngongole kuja iyayi afuna aziagulisa mmene atengera kuja choncho kunonso zizikhala motero komabe akambapo a john kapitonso zinthu zina zomwe nzopatsa chidwi akunena kuti pa mtengo pa mafuta paja mm? mtengo wa mafuta omwe timagulira pa pampu paja tikapita kukagula mafuta mm? pamakhala pamene pajapa pali kansonkho kena kake kansonkho kameneko cholinga chake sichina sikugulira majeni sikukapangira chani sikukamwera midoli a manduna zikamwere midoli kukaguliranso magalimoto zibwezi nduna kumagulira magalimoto zibwezi ayi kandalama kamene kaja ntchito yake ndiyoonetsetsa zonena kuti no misewu yathu ija ikonzedwe ndikandalama kokozera nsewu koma ma guys let's be honest tsiku lina lililonse magalimoto akugula ndekuti tani mafuta kandalama kaja kaperekedwa koma ndalama imene ija simakozedwa nsewu let's be misewu yathu mwaiona sapita muthalika che posachedwa pompa amakamba zonena kuti eh ndayenda kuchoka blantyre ndabwera kuno kuno koma eh nsewu ma pothole okhawo zosakhala bwinotu mm, kuti ayayaya iyayi mukoze nsewu Guys mukuona zinthu zizizitu kuterokotu misewu yathu ija ili kale ndi ndalama zonena kuti no designated designated ndithu kunena kuti ndalama izizi izi ndi zokonzera msewu koma ayi ndithu misewu osakonzedwa ma potholes kukumbikatu zimadzenje zimayenje zoti nthawi ya mvula ijeti mpaka kupamayenera kukhalanso nsomba ka nanga tinganene bwa zima pothole chonchi mukamayenda magalimoto aja kumangotha ma shock pasi paja kok kok zosakhala bwino iya Ayi iyayi. Tiyenino inuyo a dpp tapangani zolongosoka. Ndalama zokonzera msewu kakonzereni misewu yathu iyi. Misewu ngati ili yolongosokatu zingathandizire kunena kuti mwina make ngozi zichepe anthu adziyendanso mwachangu ukafika kuja nde kuti ma businessinso azithamanga. Koma kuti uyende munthu kumangoti ii koma nde mtunda uwu. Iyayi tikufunatu titeteze galimotoyi mukuona mmene zililimu sitingathamange. Ayi ayi sizokhazonso yayi ndalama za ku chitogeti uko mm chipata chija chili pa pa chingeni ndi paja amati chani zipata za kumeneko zija zima togeti zija zimene zija zindalama zakenso nzokonzera nsewu koma sizioneka misewu ngati kuti kuti izikonzedwa sizikuoneka yayi be serious and fix zinthu kumenekoko koma a John Kapito I think aitha what can we say izizi zomwe akuyankhulazi achita masamu awo bwinobwino tinenenso apa. osati kunena kuti akukudani inuyo magaya a mcp kapena a chakwera. live live mafuta mmakatenga modula nkudzagulitsa motchipa and zimatha kuoneka nde anthu aku zambia akubwera kuno. uyuyu sizoti wasuta chamba fam nganoti wafwenkheza ma drug Kapito kuti azidzayankhula izizi kapena wadya ndalama ayinso akuyankhula reality. mafuta ndi kuti no ku zambia amadula kuno amapeza kuti akutchipa and ma live zimenezo zinkatani zinkachitika zomwe zikutanthauza zonena kuti no timakatengadi mafuta aja modula ukoko mmakatenga ngongole mmakatenga pa ngongole and these are the results zina ndi zinazi zinakapeweka zikanakhala zoti nthawi imeneyi ija timagulisana bwinobwino Poti anthu analiraliratu mafuta atakwera mtengo. Mukumbukira? Ayi ayi apa nde mwatipha inu a DPP, hey mupanga motani, mukuononga zinthu chani chani. Koma pano bwanji? Izizitu anthu anavomerezatu mtengo wa mafuta ndutso pano. Tipanga bwanji? Okay, katundu wathu tingomkwezako ndi ka 2 kwacha, kubweranso apa nde kuti no transport tikwezako nka 2 kwacha. Kuti zikwanitsabe kuti kupanga chani. Zinakakhalanso choncho nthawi imene ija mukanakhala munatani, munakweza mafutawa mtengo kuwaika mmene zimayenera kukhalira. ayi ndithu kuli inu mpakana mpakana panopa tizivutikabe ndi mavuto amene munapanga inu anthu inunso ndiye munawawanyulanso bwanji akuti